nne m tatawa akụkọ pi ya pipipipi ya ya ya enwere m akụkọ m ga-akọrọ unu biko chiemelu kọọrọ anyị na anyị na-ege ntị nụrụ ife ị na-ekwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ hmm, otu nwoke bịara dm wee kọrọ m anyị kọta wee kọrọ m ka nwunye ya si na-eso ụmụ nwoke ọ nya bụ akụkọ m nwere ịkọrọ unu o wee sị la osuso nwunye ya nya na nwunye ya ebiela for almost 20 years and ọ sị la since 20 years ya nwaanyị a na-eso nwoke na ya na-edi la bp le-eme ya ọ la-achọ ime stroke ego nya la-akpata le ya ama ihe ya na-eme ụmụazị ihe na-ewutezi ya kịta bụrụ ụmụazị ụmụ ya nwa ya nke ada na mama ya na-ayị ofu nwoke nwa ahụ wee dịrị nwoke ahụ ime mama ya na-emesị na ọ ga-alụ ya ya wee sị mba wee bịa kpọọ ndị ụmụnna a wee le-ekpe ya wee bịa wetara anyị ikpe a wee sị ka anyị fọ na ya sị ka ụwa nụ na o nwere ndị ga-anụ akụkọ a na-akọ taa mara na onye a na-ekwu maka ya even without me ikwu ebe o si na o nwerego ndị ma onye a na-ekwu maka ya ọ sị na nwunye ya na-ere anụ ere mmanya o nwezi nwaanyị a adị eje ugbo ọ dị akọkwa ugbo ọ dị akọ ugbo nwaanyị a na-ekwu maka ya ada akọkwa ugbo ọ lọ la village kọrọ karandọ nlọta ahụ mma ọkwa ihe nwoke m kwuru ihe a bụ akụkọ wee ọ sị la otu a ka o si ejedoro ụmụ ụmụ nwoke ndị ụmụazị ya mbụcha moto lọta otu a ka o si epiogharị be ha lefugoro ka o si ebesa lefu ka ọ ga-esi jebie ha ọma n'ihu ya nwaanyị a m wee na-asị a sị na ị na-ege video m m wee na-asị na ọpịpịa ka m gwa gị chineke na-apịa mmadụ ọ pịachaa gị ọ nya na-eme ụfọdụ na-awa achọ ikwu eziokwu agbapụsị ịpazasị biko ka ha kwuo ma ala alala etigbu mmadụ di gị afụjuola anya ekwekwala ka this man nwụọ n'anya mmiri i jiri aka gị na-aghasa ụlọ ị ma na ọ bụrụ na ị kpọnyecha nwa kpọrọ nwa a kpọnye nwa ahụ dị ime ị na-achọ ịkpọrọ ya kpọnye nwoke ị mara gị na ya na-edina nwoke anụ ga-abụ sọọ gị ọ ga na-edina ọ hapụrụ nwunye ya la-edina gị na ị chọrọ ime nwa gị second wife ọ le-edina nwa gị ọ bụ sọọ gị nwa na nwa gị ka ọ le-edina ọ ka nwere ndị ọzọ ọ ka ị fụrụ ụwa mmebi n'ezie na ụdị akụkọ m bịara ịkọ ka ị fụrụ ụwa emebigo a na-akọ ya ọ dị ka film ihe a kwa ndị be anyị na-eme ya wee sị ka m bịa were olu ndị olu be anyị wee kwuo wee kwuo wee bee akwa anịnị ka m bee akwa anịnị a weta olu be anyị ị na-ege video m ị na-anụta ihe m na-ekwu taa i wee bụrụ na onye igbo anyị wee bụrụ onye igbo na-elo nri i lobe nri jiri ofe ọha i lobe nri jiri ofe onugbu i lobe nri hel jiri ofe ọkwụrụ i lochaa nya lodi ya i wee sị na ị ga na alọdụ di gị ka ị le-eme ihe ihe arụ na-eweta ihe arụ n'obi gị nwaanyị nne nwaanyị ọ le-eji aka eweta ihe arụ n'obi nne biko ekekwana nwa gị di ya di gị na ha akpagharị ụmụnna ajụgo na ahịa eke ya so amarago m na o nwe ihe ga-eme ka eke ya dị mana m na-ayọ gị sị gị kwụsịkwa kwụsịkwa o ọpịpịa na-abịa ụtarị ụtarị chineke na-abịakwa hmm. ee e nwe ka m kwuo okwu onye sị e nwe ka aghafụ m kwuo okwu ụfọdụ asị ee na ọ na-agwụ nkwu onye ọ dịka ga-asị ee na na m were nwayọ okwu bịa e na-eji nwayọ ekwu ya isiri ike ilo nri ọkwara ọrụ ka isi eri nri o nweghị onye ga-asị na o toola eto na ọ ma ihe ị na-enyere nwoke aka azụ ụmụ ya baa ya ịnata nwoke ọzọ ja jaarị ya jaarị ya otele ị jaarị ya otele nata ya ego ị bịa were nye di gị ọ bụrụ na ị mara na ọ na-egbu nwoke Onye- ọ bụrụ na ị mara asị m ka m kọwarụ gị Hmm? m ka ka m kọwarụ gị ka m nụzie your statements onye ga-ebutekwe vidio a back maka di gị sị na ọ ga-emake sure na ị gere ihe a m kwuru gee m ọkwa arụ pụta na arụ ị pụta taa taa ka bụ ụtụtụ ị pụta chukwu ga-agbaghara ya ọ dị gị mgbaghara nke a bụ nnukwu arụ ka unu maka gị na di gị ka unu mara nke unu na-eme gbasoro chineke bịakute chineke chịpụ ajụ agwa ọ gịwa ga-achịpụ ya a na-asị na ndị na-ekpe chineke na ha na-emechazi ajụ ihe my sister e nwe ndị adị eme ajụ ihe sorokwa na ọkpụrụ adị eme ajụ ihe o